kunɲɔgɔn tɛmɛlen mali jamana finitigiw tun y'a lase ko walasa kɔdivar jamana finitigi mɔgɔ bi naani ni kɔ minnu minɛlen don mali jamana kan kabiri juye kalo waati ka se ka labila ka taa abijan ko fɔ k'u falen mali ka jamanaden minnu bɛ kɔdivar jamana kan ni olu tun bɛ jamanatigi kɔrɔ ibrahim bubakar keyita ka fanga la o kama lakana kɛlɛbolo min bɛ wele ko conseil national de sécurité ko ni kunnafoni minnu dira mali jamana finitigi ɲɛmɔgɔw fɛ k'o ye dakɔrɔbɔli kan de ye O la, u y'a jagoya ko Kɔdiwari finitigi mɔgɔ bi naani ni wɔɔrɔ minnu minɛlen don hali bi Mali jamana kan k'a labila ka sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw ma kɛ. Min kɛra bataki dɔ kɔnɔ k'a latɛmɛn min kɛra Kɔdiwari jamana ka masayaso fɛ k'a bolonɔbila u ka jamanatigi Alassane Ouattara fɛ. U y'a lase k'a fɔ ko Mali jamana finitigiw ka nin laɲini b'a yira k'a fɔ ko Kɔdiwari jamana finitigi minnu minɛlen don Mali jamana kan ko mɛrisenɛriw tɛ, ko maaw de don minnu minɛna n'a bɛ wele ko otazi, min kɛra bataki in kɔnɔkuma dɔ ye. Nin kɛra Kɔdiwari jamana ka wulikajɔ fɔlɔ o hakilina dɔ ye kabiri Mali jamana finitigiw ye nin lase juma tɛmɛlen. Ko kunnafoni laban minnu ni olu binna min bɛ tali kɛ Kɔdiwari jamana finitigiw ka lahalayaw kan Mali jamana kɔnɔ, bɛ ka dan sigi basigi ani lakana la farafinna tlebiyanfan jamanaw kan. O kama, Kɔdiwari jamana y'a kanu bi araba, ko don natɔw la k'u bɛna ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ni farafinna tlebiyanfan CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ye. hakililajigi la kabiri juwe kalo tile tan san ba fila ni mugan ni fila kɔdivar jamana finitigi mɔgɔ bi naani ani kɔnɔntɔn minɛlen don mali jamana kan i n'a fɔ maa minnu tun nalen don ko ka na fanga dafiri kɛ jamana kɔnɔ n'u bɛ wele ko mɛrisenɛriw u jalakilen kɔfɛ utu kalo camancɛ yanfan waati abijan kɔni y'a sinsin a kan k'a fɔ k'u ka finitigi minnu minɛlen don mali jamana kɔnɔ tun taalen don duniɲa kelenyatɔnba nations unis ka ca la walasa ko ka se ka dɛmɛ don nations unis ka kɛlɛbolo minusma ma min bɛ mali jamana kɔnɔ sɛptanburukalo daminɛ waati finitigi musoman mɔgɔ saba minnu tun bɛ kɔdiwari jamana finitigi mɔgɔ bi naani ni kɔnɔntɔn ninnu na labilala mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko hakilina ninnu taara baɲumankɛ de kama min bɛ wele ko humanitaire ko min bɛ mali ka ŋaniya ɲumanya yira ka taa abijan ma nka tile damadɔ dɔrɔn o kɔfɛ mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛli asimi goyita tun bɔra ka kuma a y'a ɲini kɔdiwari jamana fɛ ko maliden minnu taara ɲanimaboli la abijan dugu kɔnɔna la ni olu tun bɛ jamanatigikɔrɔ ibrahim bubakar keyita ka fanga kɔnɔ k'a lasegin Mali jamana ma walasa u ka finitigi mɔgɔ bi naani ni wɔɔrɔ ninnu ka lasegin u ma.